anyị ncha ma the significance ihe ịrịba ama iri ji ọhụụ na-ebute n'ala Igbo anyị ncha ma maka ndị na-amaghọ ọ ihe eji ekele ndị nna nna anyị ha maka mgbe anyị chọrọ inwe ihe n'ubi ime ihe owuwe ihe ubi anyị erie ji ọhụụ ma anyị wetata ihe ubi wee kelee Chukwu Okike Abịama wee sị ya na nke o mere karịta wee na-ayọkwu ya maka na afọ na-abịa biko ọ enugwu ka ọ dịrị ịwa ji a ka anyị si maa mana anyị ma na e nwere ndị eze naabọ bịakwutere anyị bịa ịnọnyere anyị n'ihe anyị na-eme taa ya bụ na ndị eze naabọ a ndị eze naabọ ka anyị ga-enye ka ha waara anyị ya bụ ji ọhụụ biko na aha ndị Enugu steeti asosieshọn na aha ndị Igbo na aha ndị Highland ndị enyi ndị Igbo ndị ikwu na ibe ndị Igbo ana m akpọlite His Imperial Majesty eze Charles ọnwụ na-eme ajere oke osisi n'Isingwu Ụmụahịa biko ka ọ gbagote ebe a

Daalụnụ biko, let's go ahead, ọ ga-adị ọsọ. Majesty, Eze, KAN Emeka Obum, Chairman, Ọhụhụ Council of Traditional Rulers, n'Abia Steeti, biko, ka ọ bịa nyere anyị aka mee ihe dị na ji a. egwu eruola na-ekwu akwa ọ bụrụ na ị gaghị ntị gaa rụọ onye nso

ji wụ isi nri na ala Igbo ọ wụ isi nri na anyị wụ ndị Igbo amaghị m agba ọsọ mana taa na-egosi ndị mmadụ na o nwere ndị Igbo a mụrụ na Igbo ukwu fọrọ ara Otu a, like me, like me.

Father Africa, onye bekee sị a man was once a boy. I want to know. Taa ka ndị mmadụ ga-ama sị e wusiri ụlọ ike. Onye hụrụ ụlọ sị ahụghị mmadụ. o nwere nsogbu ka m gwa unu anyị wụrụ ndị ụjọ amaghị m ọsọ laa ana m agbaba n'ọsọ onye wusu mgbu n'ofe n'ọkpọ nọ n'ime ite na-agbakọkọla

laanọ egwuo ji laanọ erie ji ebe chineke nyere ụmụ ihe atọ a kelee ụwa niile ọ dị mma akwụkwọ nsọ sị a ga-ewepụta ihe owuwe ubi a ga-ewere ọnụ ya nke mbụ gaa gọzie ya agbagwụnụ ịtụ mmiri nwere akwụkwọ nsọ Nwere ọbụrụ ka ọ dị. Mezi ụlọ na akwụkwọ nsọ. Ibupụta Baịbụl, mezi ịtụ mmiri na akwụkwọ nsọ. aga m enye onye eze emeka ọ bụ ya e ji ekwu ụka e bụrụ na ndụ chineke agọzie n'oge

ji wụ ihe e jiri mara ihe nọ n'ubi ya bụ isi ihe a na-akụta n'ubi ọ kwara ihe mere na ejide eme celebrate iri ji ọ bụla nyere ya na-akụ n'ubi ọ bụla ji ka a na-eme celebrate because ọ wụ isi ihe n'ụwa ubi asị m taa onye riri ji a ga-erite ndụ onye riri ji a ga-erite ahụ isi ike taa onye riri ji a ga-erite ogologo ndụ ụmụ anyị ga-aka nka zụọ anyị otu anyị siri zụọ ha n'ihi na anyị mụta nwa onye mụtara nwa ma nwa ya azụna ya ọ dịghị nwa o nwere asị m chineke ọbasị bi n'eluigwe anyị rie ji a anyị ga-erite ndụ eji m aha ndị niile nọ na Dublin na-awa ji a eji m aha onye isi ndu ndị Igbo nọ na Dublin na-awa ji a na ndị ọ na-achị asị m Chineke ya bịa were ọnụ gọziere anyị ji a onye riri ya na ọ ga-agba ya afọ onye riri ji a na ọ ga-awa ya isi onye riri ji a na ọ ga-asa ya afọ

Chukwu gozie gị. Biko, anyị awago otu anyị ga-ewe ozi a. A na-akpọ all the affiliate leaders, Old Bende, Enugu steeti, Anambra steeti, Imo steeti, ka ha bịa were ozi.

chairman Mbano association ijele Old Bende akpọghị m ugboro ịtọ na mana ofu ji ka ọ ga-ewe biko ọ sị na ọ na-eru ogologo ama akpọ chief dixit nwoko ama akpọ eze akwụkwọ ife n'ọtụ obodo ama kpọtụbadị ụlọ sekpara obi nwanne